Igbo bụ Igbo ekele m unu sị nke onye chi bụ nke ya zere ọ ka bụkwa nwanne m nwoke NDS Opinion TV abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa iwetakwa uche nke m ndị Igbo na-atụ ilu ha sị na asọkata nze anya ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu mana ka ọ dị ugbu a ọ dị m ka nkata agwụla enwezi ndị na-akpazi ekete n'ala Igbo Igbo enweghị eze, Igbo enweghị eze. Ọ wụ ashị Igbo nwere eze kama onye eze ezuzu ezuzu, onye eze merie merie, ụmụaji adọ ya vam vam vam. Ọ ya mana eji asị na Igbo enweghị eze. Igbo nwere eze. Igbo nwere eze, nwee ndị nze, nwee ọzọ. Ma asịkwa na ọ wụzị na agwọ emezi ihe o jiri wụrụ agwọ. Ụmụaji ewere ya kee nkụ na. Ehe na. ọ bụrụ na agwọ mee ihe o ji bụrụ agwọ nwanne ụmụaji ewere ya kee nkụ live and direct so biko ee eh, mmadụ ole ndị a ka m chọrọ ịgwa okwu ka m kpụpụ ugogbe anya m n'anya ka ọ bụkwa na m kpụpụrụ ekete wee gwa onye eze okwu kedu ndị m chọrọ ịgwa okwu ndị a Arthur Eze na Ukpo Charles Soludo Orji Uzor Kalu Dave Umahi Hope Uzodimma Nyesom Wike ee ikpeazụ na asịkwa asị ha bụ ndị a na-ahụta na ha bụ ndị ndu n'ala Igbo tụmadị ya gba- ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala Igbo biko ee ka m malitewe na ebe Nyesom Wike nọ Nyesom Wike ma o kwere ekwe ma o kweghị ihe ọ wụ nwa afọ Igbo ọkwa na onye Igbo ka ọ wụ mana ihe m chọrọ ịgwa m chọrọ ikwu na isi Nyesom Wike bụ na ọ bụrụ na gị ahụ Nyesom Wike hụ ogumagala chameleon ọ ga-aka mma nọ na i nwere ntụkwasị obi n'ebe chameleon n'ebe ogumagala nọ karịa na inwe ntụkwasị obi n'ebe Wike nọ Wike egosila anyị na ya bụ the most dangerous chameleon e nwe n'ala Igbo gị bịakwa n'ebe Arthur Eze na Ukpo ọnụ sị ya bụ Ọzọ Igbo Ndụ Arthur Eze bụ nwa nwarị nwa Judas Iscariot Judas Iscariot Arthur Eze si na the descendant of Judas Iscariot Arthur Eze ga-anara ego ree nwanne ya ree ree nne na nna ya ree ikwu na ibe ya that is Arthur Eze for you gị bịakwa na ebe Charles Soludo nọ na Hope Uzodimma ị hụ mmadụ abụọ gị ahụ vampires ndị oji ọbara akwọ aka udele na-eri ozu ọ bụ ihe Hope Uzodimma na Charles Soludo gọvanọ of Anambra State bụ the two most dangerous politicians e nwere n'ala Igbo taa bụ mmadụ abụọ a na-ekwu gbasatara gọvanọ ikpeazụ gọvanọ ikpeazụ bụ ee ngwa anyị ga noo onye nke ha bụ nkịta a mịra dọ- ụdọ n'olu a chain dog ka ọ bụ if you don't walk him out he, he, he doesn't walk out nke a bụ gọvanọ ikpeazụ gọvanọ ikpeazụ bụ one of the weakest and stupid governor Igbos have ever had. Atmadu. Now this very present time. Ị bịakwa na ihe gbasatara Orji Uzor Kalu Orji Uzor Kalu bụ a bastard of 10,000 fathers a betrayer na-amaghị nga line na vote na-amaghị nga the right line ọ ga-abịa gị aka ịcast his vote akwofuola ya n'anya now and APC pịawara ya azụ he couldn't even return back as a seno- senator e ji gosi ya na o nweghị ndị ha bụ the only people who love money more than the freedom of themselves and The- ha na onwe ha nọ n'ọkwa ọchịchị ka m nụkwa nnọọ na na maybe in four years time ma ọ bụ eight years time na-abịa enweli any igbo elderly igbo person ma ọ bụ politician ga-apụta sị na our turn onye ga-apụta kwuo ọzọ sị na our turn Thun- thun- thun- thunder na-enweghị direction ga-agba ka ọ gba- gba- gbawasha ya kọp ishi any igbo politician

Dave Umahi bụ ọgụ kọrọ ihu kọọ azụ ọ maghị ebe ọkwa akwụ yeru echi ya ekwutere ipob ma ọ bụ kwutere biafra ma ọ yeru echi ya ekwutere nkwa- is- inye nkwado yeru echi ya ashepụ ee ngwa nga noo ngwa nga noo ọ bụ ihe Dave Umahi bụ gị sị ka ekwu ekwu n'okwu ebe ebe gọvanọ Ugwuanyị na ndị ọzọ ha dị na onye hụ ndị a onye hụrụ ndị a niile ị hụ agwọ ee ị hụ ndị a hụ agwọ bu ụzọ nnọọ kụgbuchicha ndị a n'otu n'otu tupu gị kụgbuo agwọ maka agwọ nwere ike hụ gị sọta anya lata azụ but ị hụ na ndị a ndị a niile bụ ọgụ kọrọ ihu kọọ azụ ha bụ ụkwụrụ igwe ha wụ ụkwụrụ igwe gafere na ị maghị ebe ha bidoro ma ebe ha kwụsịrị they cannot be trusted they should not ever be trusted na 2023 election a ka anyị ji mara n'eziokwu n'eziokwu na ọ bụghị federal gọọmenti bụ nsogbu anyị ọ bụkwanụghị fulani terrorist bụ nsogbu anyị kama nsogbu anyị bụ ndị a niile ị nụrụ m kpọchiri aha sị na ha bụ ndị ndu ala igbo ma ọ bụ politicians n'ala igbo ọ ha bụ nsogbu anyị n'ihi na ọ bụrụ na ndị a niile nwekọrịta otu obi sị this time around that we must get it right definitely things will go down well Peter Obi lụrụ ọgụ dịka dimkpa Peter Obi gosiri that na it is possible for an Igbo man to be the president of Nigeria Peter Obi

it is not the caliphate ọ bụ na ha na onwe ha ekwufere ntutu ha ta sị this time around that they must get it the way but because of love of money because of hatred of themselves na onye Peter Obi that is why ha nile ji nara ngarị rie ndị ego anaghị eju afọ vampires the witches of ala Igbo ọ ha ndị a niile bụ the witches and wizards n'ala Igbo that will not allow ala Igbo to triumph that will not allow ala Igbo to see the light of progress ọ bụrụ ọzọ taa na-akpọ sị ndị Igbo lọta ndị Igbo lọta ndị Igbo lọta ọ kwa na ndị Igbo ji ike lọta taa sị ka ha bịa mepecha ala Igbo ndị a niile ga-awụ the witch and wizard ga hunt ha I don't care about any of them I don't care about any of them ihe ọ sọkwara ha enwee they are just nothing ha wụcha efulefu Nnamdi Kanu n'ụlọ nga taa they are the reason Nnamdi Kanu ji nọ n'ụlọ nga because ha ma ihe a na-ebenefit ha so my my people ebe ọbụla ị hụrụ ndị a ihe ọma ị ga-emere m bụ to share this video ka this video ruo ha niile aka sị ha na Hope Uzodimma Charles Soludo the vampire

Orji Uzor Kalu bụ onye nke ahụ bụ a bastard of thousand fathers gọvanọ Ikpeazu onye nke aha bụ ngwa anyị ga noo I have no apology to any of them na ọtụtụ ndị ọzọ ndị m na-aga akpọ aha ebe a maọbụ ndị aha a na-anụ ha ebe a ha wụ the reason why ala Igbo ji nọ backward today my people I greet you all